ndị be anyị ndewonu anyị abịachighata n'azụ n'ụbọchị nke taa aha m bụ Prince Gideon Dim Obiefuna n'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya maka alụmdi na nwunye n'ala Igbo alụmdi na nwunye bụ njikọ dị n'etiti nwoke na nwanyị ụmụ ọbụla ha mụtara ga-abụ ha nwa nwe ya nwoke ọbụla tozuru oke ịlụ nwaanyị n'ala Igbo ma ọ lụbeghị nwaanyị a na-asị na ọ bụ oke okporo ka ọ na-agba nwaanyị ọbụla tozuru ịlụ di ma ọ lụbeghị a na-akpọ ya ndabiri ya bụ onye tozuru etozu ma ọ lụbeghị di n'ala Igbo a na-ahụ okorobịa ọbụla lụrụ nwaanyị dịka nwoke tozuru etozu a na-ahụkwa ya dịka onye na-adaghị iberibe hụkwa ya dịka onye nwere ike igbo mkpa dịrị ya o nwere ihe ndị nwere ike ime ka alụmdi na nwunye wee zuo oke n'anya ọha na eze nke ga-abụ na eziokwu ị lụgo nwaanyị n'ala Igbo nke mbụ bụ na a ga-enwerịrị nkweta dị n'etiti mmadụ abụọ eh, na-alụ di na nwunye ị ga-alụ m ka ị gaghị alụ m
kedu ihe a na-ekwuzi maka ya kedu ihe m ji emewe ihe niile m na-eme kedu ihe m ji tinye onwe m na Hey!
nke nwoke ga-ekweterịrị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị nke nwaanyị ga-ekweterịrị na ya nke nwoke ahụ ga-abịa ịlụ ya na o kwere ekwe a naghị amanye mmadụ amanye ka a ghara inwe nsogbu n'ọdịnihu tupu a lụọ nwaanyị a ga-enwerịrị onye akaebe ụfọdụ ndị na-akpọ ya ndu ụzọ ya bụ onye ga-akwụnyere ha ya bụ onye akaebe ị ma na ije ọgọ kwesịrị ịwụ ije mmiri ịjụ ese ga-adị n'etiti di na nwunye ahụ nke nwoke ga-aga jụọ ese banyere nke nwaanyị ọ na-aga ịlụ nke nwaanyị ga-agakwa jụọ ese banyere nke nwoke ọ ga-aga ịlụ ka a ghara inwe ihe ga-egbochi ya n'ọdịnihu ezinụlọ abụọ ndị a ga-ekweterịrị na ụmụ ha ga-alụ
ee brother ee nnukwu ọgọ oke ọgọ daalụ ọ ya nụ ọgọ bụ ikwu ịtọ ya bụ ezinụlọ nke nwoke na ezinụlọ nke nwanyị ha ga-ekwete na nwa ha nwoke na nwa ha nwanyị ga-alụ di na nwunye ọ bụ na e nweghị nkwete zuru oke ọ bụ na ha ekweteghị ị mara na alụmdi na nwunye ahụ agaghị enwe isi ọ bụrụkwa na a gaba ịlụ nwaanyị a na-ebu mmanya buru ọjị burukwa ose ọjị wee gawa ịlụ nwaanyị dịka ịkụ aka n'ụzọ a ga-eme ihe ndị a ka o wee zuo oke n'anya ọha na eze ọ bụrụ na agbacha nkwụ nwaanyị a ga-ama akụ nwaanyị ya bụ ime ego nwaanyị eme ihe n'isi ya nke bụ na ọ bụzi nke nwoke nwe nke nwaanyị mana gekwa ntị o enwekwara ohere maka alụkwaghịm n'ala Igbo dịka omenala Igbo si wee dị enwere ohere maka ịgba alụkwaghịm ọ bụrụ na nke nwoke alụgide lụgide si ike agwụla m maọbụ na o nwere ụzọ nke nwaanyị si wee mejọ maọbụ nke nwoke si wee mejọ e nwere ohere ịsị anaghị m alụzi nke nwaanyị ebugide bugide ọ sị mba aga m emenwu ihe dị n'ihe a alụchala m ma ọ bụ nke nwoke megide megide ọ sị mba aga m edinwu ihe a alụchala m e nwere ohere adị ama ama ọ bụrụ na mmadụ abụọ ekpebicha ịlụ di na nwunye e nwekwara ihe nwere ike ime ka alụmdi na nwunye ha na-akwado ịlụ ghara inwe isi nke nwoke ekpebichana sị aga m alụ nwaanyị a mana o nwere ihe ga-eme ka alụmdi na nwunye ahụ ghara inwe isi ọ bụrụ na nke nwoke ma ọ bụ nke nwaanyị achọpụta na ezinụlọ ọ na-abanye adịghị mma nke nwoke nwere ike sị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị a wee chọpụta na ezinụlọ ahụ nwere aha ọjọọ maọbụ nke nwaanyị asị achọrọ m ịlụ nke nwoke wee chọpụta na ezinụlọ nke nwoke nwere aha ọjọọ o nwere ike igbochi maọbụ ime ka alụmdi na nwunye ha ghara inwe isi ya bụ ihe ọ bụla ị na-eme n'elu ụwa nwanne kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ ọ bụrụ na nke nwaanyị na-agba n'ezi maọbụ na nke nwoke na-ezu ohi maọbụ na ọ na-agbakwa n'ezi dịka otu nwaanyị anaghị ezuru ya nke nwaanyị asị mba aga m emenwu ihe dị ebe a o nwere ike sị na anaghị m alụ ya bụ ị bụrụ nwaanyị mara na o nwere anya na-ele gị ka ị ghara ịdị na-epio piom piom piom piom piom ị bụrụkwa nwoke marakwa na o nwere anya na-ele gị ka ị ghara ịdị na-eme aka abụọ maka na ọ dịghị mma ụkwụ na-aga wam wam anya na-aga wam wam na-ahụkwa ya ihe ọzọ nwere ike ime ka alụmdi na nwunye gharakwa inwe isi bụ na achọpụta na ofu onye n'ime mmadụ abụọ na na-arịa ọrịa ọjọọ dịka ọrịa obiri n'aja ọcha dịka ụkwara nta ọrịa ọcha akwụkwụ na ọtụtụ ọrịa ọjọọ ndị ọzọ o nwere ike ime ka ofu onye sị mba na anaghịzi m alụ n'ihi na ọrịa ahụ jọrọ njọ ya bụ na ọ bụrụ na ị na-eme otu ihe ọjọọ maọbụ nke ọzọ biko nwanne m kwụba aka gị ọtọ Sepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ maka i kuru aka enwe tinyere ya onye ọbịa na nri ọ ga-asị mba na ihe a bụ aka mmadụ ya bụ jiri oge wepụ ya bụ aka enwe n'ofe ka ị ghara itinyere onye ọbịa ọ kpọọ ya aka mmadụ ihe a abụghị mbụ anyị na-anọ n'ebe a anyị maara na aha m bụ Prince Gideon Dim Obiefuna anyị nọ na Igbo Echo wee na-ewepụtara gị omenala asụsụ ewumewu ọdịnala na nkwenye ndị Igbo maka ndị Igbo nwekwara nkwenye dịsị iche iche ọ bụ ya ka anyị ji wee na-ehimesi ihe onyonyo ndị a ka o were na-edo gị anya na Igbo nwekwara ihe ha ji wee biri na ọ bụghị nke ndị bekee wetere ka anyị jiri biri na mbụ ọ ihe ndị a anyị ji biri na mbụ ka m na-egwebatasịrị gị ka o were na-edo gị anya ọtụtụ ihe onyonyo anyị gbasara nkụzi asụsụ omenala na ihe ndị ọzọ banyere Igbo ha nọ na YouTube ị gaa na YouTube ị ga-ahụ ya na-anọgidesi ike ka ị na-amụta na ọ ga-abara gị uru bakwara m uru bakwara ụmụ anyị na ọtụtụ ndị ọzọ uru ndewo maka ige ntị